Нобэрей нэтыныр зытеухуа узэщӏакӏуэм и ӏэдакъэщӏэкӏхэм. Ди нэтыныр зытеухуар лъэпкъым щӏэныгъэм хэша хъуным зи гуащӏэ куэд хэзылъхьа Дым ӏэдэм Гъэфар и къуэр. Лӏэщӏыгъуэ куэдкӏэ ди лъэпкъым къыдекӏуэкӏ хабзэмрэ бзэмрэ хъума зэрыхъуным, щӏэблэм зэрылъэӏэсыным, зэрызэрахьэным куэдкӏэ щӏэгъэкъуэн хуэхъуа щӏэныгъэлӏыр минрэ щийрэ блыщӏрэ и гъэм Бахъсэн ӏэгъуэблагъуэм хыхьэ Старая крепость къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэм дэт еджапӏэ медресэр и ныбжьым емылъытауэ ехъулӏэныгъэфӏхэр иӏэу къиуха иужь, еджэным зи псэр ета щӏалэщӏэм мурад ищӏащ Египетым кӏуэуэ Каир дэт Аль-Азхъар университетым щӏэтӏысхьэну. Абы щыгъуи гъуэгурыкӏуэу Сириемрэ Турциемрэ ар дыхьауэ щытащ ди лъэпкъэгъу илъэс бжанэ ипэкӏэ ӏэпхъуахэм я псэукӏэр зэригъэщӏэн папщӏэ, икӏи абы нэрылъагъу щыхъуат зи хэкужьыр зыбгына и лъэпкъэгъухэм я псэм дэлъ гугъуехьым я инагъым. Аль-Азхъарым щӏэсыхукӏэ Дым ӏэдэм хуеджащ философием, физикэм, математикэм, логикэ, правэ жыхуэтӏэ щӏэныгъэхэми. А еджапӏэм щӏэсыхункӏэ и ӏэдакъэ къыщӏэкӏа тхыгъэхэми ящыщ куэдыр Иужькӏэ еджакӏуэхэм къагъэсэбэпу яӏащ. Щӏэныгъэхэмкӏэ магистр цӏэ лъапӏэри Мысырым щеджа университетым щызыӏэригъэхьауэ Дым ӏэдэм унэм къигъэзэжауэ щытащ. Адыгэ лъэпкъым епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэм ди лъэпкъ узэщӏакӏуэ тхыдэм, щэнхабзэм, цӏыху гъэсэным ехьэлӏауэ щыт ӏуэхугъуэхэм хэлӏыфӏыхьауэ, абы ирилэжьау щыщ щыт цӏыхухъу щэджащэщ, адыгэлӏ, адыгэгу, адыгэгу, адыгэпсэ жыпӏэну ауэдэу лӏы щэджащэщ Дым ӏэдэм. Дым ӏэдэм илэжьа лэжьыгъэр, абы адыгэ лъэпкъым хэлъхьэныгъэу хуищӏар, адыгэ лъэпкъым хуилэжьар зы уэдэ передачэ закъуэкӏэ е зы тхылъкӏэ къэпӏуэтэныр гугъущ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, а зы илъэсым, илъэситӏым лъэпкъым и псэм зегъэужьын, щӏэныгъэр хэпщэн, абы щынэмыщӏыжау дуней псом щӏэныгъэр зынэса лъагапӏэм лъэгъэӏэсын адыгэр. Динымрэ фӏэщхъуныгъэмрэ щӏэныгъэмрэ я зэхуакум зэныкъуэкъуныгъэ дэмылъу а тӏур здэӏэпыкъукӏэрэ цӏыхум и псэм щыхуэгъэушыным хуабжьу лэжьыгъэшхуэ тригъэкӏуэдауэ жыпӏэ хъуну? Египетым щыщыӏэм къыщыщӏэдзауэ ӏэдэм игу ирилъхьат и къуажэм еджапӏэ къыщызэӏуихыну. Абыкӏэ сэбэп хуэхъуащ и адэ къуэш Мустэфа, мис мы дыздэщыт щӏыпӏэм деж вакъэ щадыж пэшитӏ иӏэти, ар хуит хуищӏри япэ еджапӏэр ӏэдэм къызэӏуихащ. Еджакӏуэ къакӏуэр зыхуеину ӏэмэпсымэхэр зэригъэпэщащ, тхылъ яджынухэри Каир къришауэ щытащ. Мыбдежым а лъэхъэнэр зыхуэдэр къэплъытэу жыӏэн хуейщ, щӏэблэр егъэджэн ӏуэхур ди Хэкум иджыри зыкъыщиӏэтауэ зэрыщымытар. Ауэ къуажэм дымым и гупсысэхэмрэ и гукъыдэжхэмрэ дэзыгуэшу ди жагъуэ зэрыхъунщи дэсыр цӏыху зыбжанэт. Адыгэ усакӏуэ, тхакӏуэ цӏэрыӏуэу Щоджэнцӏыкӏу Алий и адэ Асхьэди а мащӏэм щыщт. Езым къызэӏуихауэ щыта еджапӏэм новометоднэ школэ жери абы щыгъуэм арат иджыпсту щӏэныгъэ историкхэ зэреджэр абы. Новометоднэ еджапӏэм ще щеджауэ щыта псори. дызэрыгушхуэ ди Къэбэрдей классик, ди литературэм и лъабжьэ зыгъэтӏылъа Щоджэнцӏыкӏу Алий. Усэ зэхэлъхьэным зи гур кӏэрыпщӏа щӏалэщӏэр и ныбжьыр илъэс пщыкӏуз ирикъуауэ ӏэдэм деж къашат, япэу гъэсэну къащта цӏыху тӏощӏрэ щым щыщу. Адыгэбзэкӏэ тхауэ тхылъ зэрыщымыӏэм къыхэкӏкӏэ, Дымым нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я тхылъхэр хьэрыпыбзэкӏэ зэридзэкӏри, кӏэщӏу, иужь иту адыгэбзэкӏэ зэридзэкӏыжащ. Гъэсэн цӏыкӏухэри а тхылъхэмкӏэ иригъэджэн щӏидзауэ щытащ минрэ бгъущӏрэ пщыкӏущ гъэм.
Адыгэ лъэпкъым, нэхъыбэу къапщтэу щытмэ, Кавказым и просвещение, и зыужьыныгъэ, и унэтӏыныгъэкӏэ къапщтэмэ, диӏащ дэ куэд тхыбзэр джыжынымкӏи, тхыдэр зэгъэпэщыжынымкӏи, лъэпкъым и щэнхабзэр джыжынымкӏи теухуауэ ирилэжьа лӏыфӏ куэд. И цӏэр къиӏуапхъэщ Хъанджэрий. Сулътӏан адыгэ лъэпкъым и тхыдэм хуабжьу лэжьыгъэшхуэ тезыщӏыхьар Записки о Черкесии жиӏэу итхауэ тхыдэм этнографием, этнологие жыхуэтӏэ щӏэныгъэхэм иджыри къэс къагъэсэбэпу, тегъэщӏапӏэ хуащӏу ящӏу апхуэдэ лэжьыгъэфӏыр и цӏэ къиӏуапхъэщ. Псалъэм папщӏэ, Хьэтӏохъущокъуэ Къазий хуабжьу адыгэ лъэпкъым, адыгэ тхыбзэм Алфавит жыхуэтӏэм елэжьам адэкӏэ мо нэхъ ипэӏуэкӏэ уплъэжмэ, Нэгумэ Шорэ, Нэгумэ Шорэ хуабжьу адыгэм и тхыдэм, адыгэ лъэпкъым и тхыдэр къызэгъэпэщыжыным, абы и алфавитым телэжьэным, цӏыхубэм щӏэныгъэр хэпщэным хуабжьу лэжьыгъэшхуэ трищӏыхьауэ щыта. Мис абыхэм еплъытмэ, мис абыхэм я Къэухьым ахэм я яубзыхуа просвещение мардэмкӏэ укъеплъу щытмэ, Дым ӏэдэм иужьыӏуэкӏэ щыӏа просвещение нэхъыщӏ, просветитель нэхъыщӏэхэм щыщу жыпӏэ хъунущ. Урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, младопросвещение, младопросветительство жаӏэу апхуэдэ унэтӏыныгъэ щыӏэщ. Егъэджакӏуэу илъэс бжанэ лэжьа иужь, хьэрып хьэрфкӏэ зэхэгъэува алыфбей зи фӏэщыгъэцӏэ къэбэрдей азбукэм ӏэдэм елэжьыныр негъэсри, Темирхъан Шурэ, иджыпсту Буйнаксккӏэ дызэджэ къалэм дэт Мавраевым и типографием ар къыщыдегъэкӏ тираж мин хъууэ. Куэд дэмыкӏыуи алыфбейр къыщыхощыр Дымым зэридзэкӏа Тухьфат уль Атфаль жыхуиӏэ сабийхэм папщӏэ тыгъэ тхылърэ Хъыбар Ниса, адыгэбзэкӏэ жыпӏэмэ Фыз хъыбаркӏэ зэджэ тхьэлъэӏу тхылъхэмрэ. Дым Адэм и цӏэр фӏыкӏэ къыщӏипӏуэн ӏуэхугъуэхэм ящыщ зыщ, хамэ къэрал кӏуэуэ щӏэныгъэ зыгъуэтыну хуейуэ, ауэ мылъкукӏэ апхуэдэ зэфӏэкӏ зимыӏэ куэдым ар сэбэп зэрыхуэхъуар. Дым Адэм къапщтэмэ, просветитель псалъэр щэ зэхьэлӏауэ щыта ди щӏэныгъэлӏхэм щэ япэ дыдэ итхэм щыщу жыпӏэ хъунущ, щхьэ жыпӏэу щытмэ, цӏыхум щэ хузэ- хузэфӏэкӏым елъытауэ, Нэхъ хэжаныкӏауэ, мылъкукӏэ хэжаныкӏауэ мис адрей уэркъхэм я бын сэ сщӏэ мыгъуэрэ нэгъуэщӏ зыгуэрхэм нэхъ зыхузэфӏэкӏхэм я бынхэм фӏэкӏа къэмыну бгъэдэлъхьэныр ар Просветительствэкъым. Просветительствэм къикӏыр цӏыхум, цӏыхубэм щэ нэхъ. бгъэдэплъхьэфыхукӏэ, нэхъ нэхъыбэ ебгъэджэхукӏэ мис абы и мыхьэнэрра зэрыщытыр. Дым Адэм абы теухуауэ хузэфӏэкӏ къигъэнакъым. Апхуэдэу минрэ щибгъурэ пщыкӏуплӏ гъэм Египетым щеджэну абы ешэр Тембий Алий, Дым Мухьэмэд, Лӏыгъур Ибрэхьим, Хъуэкъуэн Хьэбалэ сымэ, Каир дэсыхункӏэ зэригъэпэща цӏыхугъэхэр игъэсэбэпурэ плӏыри университетым щӏегъэтӏысхьэ. Мылъкукӏэ зэмыпэщу, я ӏуэхур зытемыту, Щӏалэгъуалэ цӏыкӏуу зэчиишхуэ яӏэу, ауэ егъэджэн хуейу, лъэпкъым къыхэшауэ щӏэныгъэ етын хуейу апхуэдэ цӏыхухэм гу лъитауэ щытащ Адэм. Ибрэхьим жиӏэжауэ щытащ жари, зэхэсхыжауэ щытащ мыуэдэ хъыбар щӏэтӏысхьам щыгъуэ, щеджэм щыгъуэ, а нэхъ лэжьыгъэ нэхъыфӏ дыдэ. дипломэ лэжьыгъэ нэхъыфӏ дыдэхэр здыфӏэлъ къапщтэмэ, стенд жыпӏэн, сэ сщӏэрэ мис а выставкэр мис а еджапӏэм дей езы Аль-Азхьар дэт абы и кӏуэцӏым ауэдэ зы щӏыпӏэ гуэр ящӏати а лэжьыгъэр здыфӏэлъым Адэм и лэжьыгъэри хэлът хэт фӏэлът а Адэм и лэжьыгъэри абы ӏейуэ дыригушхуэт жиӏа итӏанэ нэхъ нэлейкӏэ Нэхъ гуапэу къыдэплът, жиӏа, абы дезыгъаджэхэри, Адэм дызэригъэкӏуам щхьэкӏэ, Адэм и жэрдэмкӏэ абы дызэреджэм щхьэкӏэ. Хъуэкъуэн Хьэбалэ Аслъэнбэч и къуэр сэ лъыкӏи лъэпкъкӏи адэкӏи къызбгъэдыхьэр. Ар къанэщ аби илъэситӏкӏэ иджыри щыӏэжащ ар Мысырым. Тхыдэм, географием, хьэрыпыбзэм абы теухуауэ щӏэныгъэ хъарзынэ зригъэпэщщ аби, дипломитӏ ӏэщӏэлъу и къуажэжь, и жылэжь къигъэзэжауэ щытат. Адэм хуабжьу иджыри зэ къытызогъэзэжри, мыхьэнэшхуэ, щӏэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъа, лъэпкъым теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зыгъэзэщӏа цӏыхуу жыпӏэ хъунущ, мис а зы унэтӏыныгъэ закъуэм фӏэкӏ имыгъэзэщӏауэ щытатэми. Цӏыхухэр абыкӏэ ишу щӏэныгъэ хъарзынэ къызэригъэпэщу Езым и просвещение гупсысэр, езым и къэухьым и курыхыу щыт ӏуэхугъуэхэр мис мо щӏалэгъуалэм зэрыхипщар япэрей егъэджакӏуэ, япэ дыдэ егъэджакӏуэхэм щыщу жыпӏэ хъунущ. Мысырым щыӏэхункӏэ узэщӏакӏуэм Адэбият, гъэсэныгъэ, жыхуиӏэ тхылъыр хьэрыпыбзэкӏэ тхауэ абы къыщыдегъэкӏ. Дауикӏ щӏыналъэ щалъхуам, къыщыхъуам, Дымым и гур щыӏэт щӏэблэр егъэджэным, тхылъхэр къыдэгъэкӏыным и гупсысэр хэтт икӏи куэдрэ зимыӏэжьэу япэ дунейпсо зауэм къыхэкӏыу гъуэгуанэм пыщӏа гугъуехьхэм пхыкӏри Къэбэрдейм абы къигъэзэжащ. Егъэджэн ӏуэхум и гур етауэ Адэм лэжьэн щӏедзэж, абы къыщымынэу сабий медресэм екӏуалӏэхэм яджыну усэ, хъыбар, псысэхэр зэхуихьэс, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я тхылъ, акъыл зэхэлъу илъытэхэри адыгэбзэкӏэ зэридзэкӏ. Абыхэм ящыщщ Минрэ щибгъурэ пщӏыкӏуплӏ гъэм Казань Умид тхылъ тедзапӏэм къыщыдэкӏа Псалъэфӏ жыхуиӏэ Дымым и тхылъыр. А лъэхъэнэм къриубыдэу Адэм и япэ гупсысэр зэпха ӏуэхугъуэхэм ящыщу щӏэблэ къыдэкӏуэтейм захуигъазэу Щэныгъасэ, ӏэдаб, жыхуиӏэ тхылъыр етх, минрэ щибгъурэ пщӏыкӏуий гъэм и тхылъ тедзапӏэми къыщыдегъэкӏ. Тхылъым къеӏуатэр нобэрей ныбжьыщӏэм хэлъыну къекӏу хабзэр, гупсысэр, псэлъэкӏэр, цӏыху хэтыкӏэр. А ӏуэхугъуэхэм епха упщӏэхэри, жэуапхэри, щапхъэхэри тынш дыдэу, гурыӏуэгъуэу тхылъым хыболъагъуэ. Щӏэныгъэм зи гъащӏэр быдэу езыпха Дымым минрэ щибгъурэ пщӏыкӏуплӏ гъэм мурад ещӏыр, а лъэхъэнэм къекӏуэкӏ ӏуэхугъуэу лъэпкъар цӏыхум нэхъ псынщӏэу нэсын папщӏэ газет къыдигъэкӏыну, абы къыхэкӏкӏэ и ӏэрыщӏ тхылъ тедзапӏэр ихъуэжын иужь йохьэ. ӏэдэм зыхуей ӏэрыщӏ тхылъ тезапӏэр Казань къыщегъуэт, узэщӏакӏуэ, тхакӏуэ цӏэрыӏуэу Цагъ Нурий а зэманым Дымхэ деж Бахъсэнкӏэ щыхьэщӏэти, гъусэ пэж зэрогъэхъухэри гъуэгу тоувэ. Абдежым щыӏэхункӏэ псалъэфӏыр зэдзэкӏауи къыдегъэкӏ, Нурий и гъусэу алыфбейм тегъэщӏауэ Тхыбзэ жыхуиӏэ я япэ тхылъми дунейр илъэгъуащ. ӏэдэм епщыкӏубгъуанэ Лӏэщӏыгъуэм и кӏэм, адыгэ лъэпкъым гуауэшхуэ къыщытепсыха зэман, нэгъуэщӏ хамэ къэралхэм къыщыхута Урыс-Кавказ зауэм иужькӏэ къалъхуащ. А зэманым мащӏэщ адыгэм дэ диӏар адыгэ тхыбзэ, адыгэ хабзэ, адыгэ тхыдэм тепсэлъыхьыфу, ирилэжьэфу. Ауэ Адэм илэжьа ӏуэхугъуэхэм, абы Ар зытелэжьыхьа ӏуэхугъуэхэм кърикӏуэу тхыдэ лэжьыгъэм Баксанский просветительский центр жыӏэу фӏащауэ апхуэдэ унэтӏыныгъэ, апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэ къызэригъэпэщауэ Цагъуэ Нурий и гъусэу, зэгъусэу здэлажьэу а ӏуэхущӏапӏэ ирагъэжьауэ жыпӏэ хъуну. Казань къикӏыжа узэщӏакӏуэхэм къыздаша тхылътедзэ ӏэмэпсымэхэм шэч хэмылъу къагъэлъагъуэр зыт: Тбилиси, Казань, Темирхъан Шуркӏэ зэджэу щыта Буйнакск нэсыхункӏэ Къэбэрдейм икӏыу кӏуэуэ щыта тхакӏуэхэри, усакӏуэхэри, узэщӏакӏуэхэри, Бахъсэ нэхъ жыжьэ мыкӏуэу зэикӏ къэмыхъуауэ я ӏэдакъэщӏэкӏхэр къыдагъэкӏыфынут, абы къыхэкӏкӏэ Дым зэкъуэшхэм я тхылъ тедзапӏэм илъэс илъэситӏым къриубыдэу тхылъ тӏощӏым щӏигъу къыщыдокӏ.
Лъэпкъым япэ дыдэу типографие жыхуаӏэу тхылъ тедзапӏэ жыӏэу адыгэбзэкӏэ дызэреджэ, ар къыхузэригъэпэщауэ жыпӏэ хъунущ. Етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и пэщӏэдзэхэм дей. Дым ӏэдэм ӏуэхущӏапӏэ тхылъ тедзапӏэ къызэрызигъэпэщам уеплъу щытмэ, Зэгъэпщэныгъэ гуэрхэр уи щхьэм къокӏуэ, уи къыфӏэщӏыныгъэм къыпхуегъэщӏ. Сыт хуэдэ зэгъэпщэныгъэ жыпӏэу щытмэ, мокӏэ европей жытӏэу адыгэбзэкӏэ жытӏэм, ауэ урысыбзэкӏэ жытӏэу щытмэ, европейскэ тхыдэм, щӏэныгъэм и лэжьакӏуэу, япэ дыдэу тхылъ тедзапӏэ къызэригъэпэщауэ щытауэ епщыкӏутхуанэ лӏэщӏыгъуэм и курыхым, и кум Иоганн Гутенберг жаӏэу яӏащ абы, тхылъ тридзу щытауэ. Мис абы ебгъапщэ хъунущ Дым ӏэдэм адыгэм теухуауэ. Адэм и пхъу Раисэ зэрыжиӏэжымкӏэ, Дым зэкъуэшхэм яйщ жиӏэу тхылъ тедзапӏэм щӏыфӏищам, япэ гупсысэр зэпхатэр сыт щыгъуи дэӏэпыкъуэгъу пэжу иӏэ и адэ Гъэфаррэ и адэ къуэш Мустафарэт, сыту жыпӏэу щытмэ, Мустафа и пэшитӏ еджапӏэ хъуам щынэмыщӏауэ, и унэм щыщ ӏыхьэшхуи Адэм тхылъ тедзапӏэм папщӏэ къыхуигъэфэщат. Мыбдежым къыхэгъэщыпхъэщ Тыркум къикӏыжауэ Налшыч деж щхьэгъэтӏылъыпӏэ зымыгъуэта узэщӏакӏуэ Цагъуэ Нурий, и къуэм хуэдэу и унэ иришэу Щӏы къригъэщэхуурэ унэ иризыгъэщӏыхьыжа Адэм и адэ Хьэжы Абдул Гъэфар и цӏэр. Псэухункӏэ и гур етауэ сэбэп сыт щыгъуи зэрыхъуар. Абы къыщымынэу зэныбжьэгъухэм я гупсысэ зэтехуам Адэм куэд щӏауэ гукъыдэж иӏэм къыхэкӏкӏэ, Абдул Гъэфари, Адэм и адэ къуэш Мустэфаи, Адэм и шынэхъыжьхэу Махьмудрэ Индрисрэ, еджакӏуэ щӏалэщӏэ зыбжанэ гъусэ яхуэхъури, Къэбэрдей журналистикэ а лъэхъэнэм къежьам И лъагъуэр хэзыша япэ газет Адыгэ макъ зи фӏэщыгъэцӏэр тхьэмахуэ къэс тӏэу къыдагъэкӏын щӏадзэ. Газетым и япэ гупсысэр зыхущӏэкъур я зэхэз тхыгъэхэм къыщыхощ. Дэнэ щыӏэ зы адыгэми упщӏэ, чэнджэщ е и гум къеуэ ӏуэхугъуэ гуэр щыӏэу щытымэ, ар цӏыхухэм ябгъэдилъхьэнумэ, Адыгэ макъыр абы сэбэп зэрыхуэхъунумкӏэ. Дэнэ дэс ди лъэпкъэгъухэми а ӏуэхугъуэр я гум фӏыкӏэ дыхьащ, ар къыщыхощыр Иужьрей адыгэ макъ къыдэкӏахэм ит тхыгъэ кърагъэхьаурэ традзахэм. Куэд дэмыкӏыу газетым корреспондент зыбжани иӏэ хъуащ, ахэр нэхъыбэ хъуурэ иужькӏи кӏуащ. Нобэ ди гуапэщ адыгэ макъым и корреспонденту лэжьахэм я цӏэ зэхэфхымэ. Ахэр Гуанэ Сулчэрней, Гъукӏэжь Кърымсулътӏан, Гъукӏэжь Исмаил, Къэздэхъу Къейтыкъуэ, Къурэшын Мухьэмэд, Молэ Таукъан, Тхьэмокъуэ Хьэбас, Фэшмыхъу Мухьэмэд сымэщ. Ахэращ адыгэ макъыр къыдэкӏын хъуамэ нарт хъыбархэм щыщ пычыгъуэхэр, адыгэ псалъэжьхэр, псысэхэр, гушыӏэхэр, усэхэмрэ тхылъеджэр зыгъэущий гупсысэхэмрэ тхыгъэхэмрэ куэду икӏи гъэхуауэ Къыхэщын папщӏэ елэжьахэр. Дуней псом щикъухьа ди лъэпкъэгъухэм я деж къикӏ къэхъукъащӏэхэр, хъыбархэр хэкужьхэм исхэм къалъэӏэсу хъуат, абы къыхэкӏкӏэ газетым и хъыбарыр щӏыпӏэ куэдым зэрыщыӏуар къыхэбгъэщ хъунущ. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, адыгэр зэрыгушхуэн мы ӏуэхугъуэри, Ӏэдэм и узэщӏакӏуэ лэжьыгъэри, зи гум темыхуэхэри щыӏэт. Граждан зауэм епхауэ къекӏуэкӏ гупсысэхэм, Дым зэкъуэшхэм я тхылъ тедзапӏэр зытелажьэ ӏуэхугъуэхэм емызэгъыу къалъытэри, ӏэмэпсымэ зэрылажьэхэм я нэхъыбэмрэ тхыгъэ къыдэкӏауэ ягъуэтахэмрэ ягъэсауэ щытащ. Ӏэдэмрэ Нурийрэ Казань нэс кърашауэ щыта тхылътедзэ ӏэмэпсымэр ӏэщӏахри Налшык яшащ. Зи щӏэныгъэ, узэщӏакӏуэ ӏуэхур сыт щыгъуи япэ изыгъэща Дым Ӏэдэм минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ и гъэм Бахъсэн деж щекӏуэкӏа зэщӏэхъеиныгъэм хэтауэ пцӏы тралъхьэри, Хэкур илъэсищкӏэ ирагъэбгынауэ щытащ. Соловецк лагерым ар минрэ щибгъурэ щэщӏрэ блы гъэ хъуху исащ.
Сэ иджыри студентэу сыщӏэсам щыгъуэ лэжьэн абы теухуауэ тӏэкӏу селэжьати, абы щыгъуэм мыпхуэдэ ӏуэхугъуи слъэгъуащ. Хындыкъу Кӏуац жери ӏейуэ цӏыхубз гуакӏуэу, цӏыхубз щыпкъыу Бахъсэн дэса. Илъэсищэм щӏигъуауэ, ауэ икӏи губзыгъэ дыдэу, икӏи мис мы Ӏэдэмрэ Нурийрэ ятха алфавитыр-щэ а тхыбзэм хьэрып основэкӏэ, ар хьэрыпым ипкъкӏэ ятха алфавитымкӏэ еджэфу. Иджыпсту куэди еджэфыр еджэжыфым, абы апщыгъуэм, а зэманым щыгъуэ а алфавитыр еплӏанэу щыта, абы иужькӏэ латиницэм хуэкӏуа, абы иужь итӏанэ кириллицэм хуэкӏуэжа. А зэман, абыкӏэ тхыгъэ гуэрхэр иӏэжу, схуеджэжурэ сэ стхыжауэ щытащ. Усэ гуэрхэр. А усэм игъэлъагъуэ, япэрауэ, сэ жысӏэну сызыхуейр Алий щеджэм щыгъуэ, сэ шэч лъэпкъ хэслъхьэкъым абы Алий абы щапхъэ зэрытрихар. Абы хуигъэкӏуагъэнкӏэ хъунущ, усэ тхыным нэхъ зыгуэру нэхъ гъуэгу иритагъэнкӏэ хъунущ. Абы сэ шэч хэслъхьэкъым, иджыпсту сэ седжэнущ абы зы усэ пычыгъуэ. А усэм иджы къегъэлъагъуэ, мис Соловки. илъэс тӏощӏрэ хырэ гъэм Соловки ссылкэ щагъэкӏуам щыгъуэ, абы ауэдэу итхауэ щытащ мыуэдэ усэ. Бахъсэныжьу, анэжь бгъафэ. Уэ уи бгъафэр зэрыӏэфӏ. Бжьом уи бгъэхуу уи жьэгъухум, щӏэлъыныгъэм сыт нэхъ ӏэфӏ? Уэ уи быдзу дызэфами, и ӏэфӏагъым сыт щӏыхьэнт, шэм и ӏэфӏу къопыжами,

Бгъафэ щабэу хуэкъэуцым уэ уи быныр щыздэулӏэ, Соловки дыщыӏэхункӏэ Къэбэрдейми дэ дыхуолӏэ. Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ блы гъэм, ноябрым и тӏощӏрэ зым, унэм къызэрыкӏуэжрэ куэд дэмыкӏауэ, адыгэ лъэпкъым и пщӏэ лей, зи гъащӏэкӏи, зи дунейтетыкӏэкӏи, зи узэщӏакӏуэ лэжьыгъэ инымкӏи къэзылэжьа Дым ӏэдэм Гъэфар и къуэр, лажьэ имыӏэу а зэманым къекӏуэкӏа репрессиехэм и лейр къылъэӏэсри, яукӏауэ щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Шэшэным илъэс щибгъурэ щэщӏрэ блы гъэм щаукӏащ абы. Абы иужькӏи щхьэусыгъуэ гурыӏуэгъуэхэм къыхэкӏкӏэ, Дымым и ӏыхьлыхэр, благъэхэр, ныбжьэгъухэр ӏэдэм и гъащӏэми лэжьыгъэ игъэзэщӏами тепсэлъыхьыну хуимыту екӏуэкӏащ.
Динри, фӏэщхъуныгъэри, щӏэныгъэри. зригъэкӏужын, зы ищӏын, ахэр зэгъусэкӏэрэ, ахэр зыхэӏуэнтӏакӏэ, ахэр зыхэшымыпсыхьу, ахэр здэлажьэкӏэ, мис а лъэныкъуитӏыр, фӏэщхъуныгъэмрэ щӏэныгъэмрэ зэдэӏэпыкъукӏэрэ цӏыхум я псэм, цӏыхубэм я дунейм зыужьыныгъэ иритынкӏэ апхуэдэ лэжьыгъэ игъэзэщӏауэ жыпӏэн хуейуэращ. Шэч хэмылъу гуауэр нэхъыбэу зэуэлӏар ӏэдэм и унагъуэ дахэрт. И щхьэгъусэ Тӏатӏэ и гъусэу абыхэм къагъэхъуащ къуищ Мухьэмэд. Нэхъыщӏэхэу Сулеймэнрэ Уэсмэнрэ, пхъуитӏ Зейнабрэ Раисэрэ.
Езы ӏэдэми гугъу ехьащ. Щӏехьар абы кърихьэжьа ӏуэхугъуэркӏэ куэдым къагурыӏуакъым а зэманым, иджыпсту къыдгурыӏуэн щӏэддзауэра нэхъыбэу. Абы щыгъуэм лъэпкъымкӏэ лъэпкъыр кӏуэтэн щхьэкӏэ, лъэпкъым щӏэныгъэ игъуэтын щхьэкӏэ, абы ищӏар къыбгурыӏуэн щхьэкӏэ зэман ипэ уплъэн уейти, зы лъэныкъуэкӏи зым игъэкъуаншэу диным, дин щӏэныгъэм нэмыщӏауэ мыдрей есэпри, езыхэм я жыӏауэ жагъраф, географиер, историе тхыдэр Тхыбзэ, мис абыхэм теухуауэ ахэр зэрыхигъэхьэм щхьэ зыгуэрым къагурыӏуэтэкъым. Мыдрей диным зэрилэжьакӏуэм щхьэкӏэ, мыдрей лъэныкъуэми зыгуэрым жиӏэу къагурыӏуэтэкъыми, а тӏум я кум дэкӏуэдауэ жыпӏэ хъунущ, щхьэ жыпӏэу щытмэ, ӏейуэ гугъу ехьа. Ауэ гугъу ехьу щытми, зэи езым и щӏэныгъэм теухуауэ, езым и еплъыкӏэм теухуауэ, и ӏуэхугъуэм, и ӏуэхугъуэр ӏэщӏыб имыщӏу дунейм тетыхукӏэ ирилэжьа.
Лажьэ ямыӏэу ягъэкӏуэдахэм яхэхуа узэщӏакӏуэ Дым Ӏэдэм и фӏыщӏэр кӏуэдакъым.
Сэ ӏейуэ сыхуэарэзыщ икӏи псори дыхуэарэзыщ щӏэныгъэлӏ куэди елэжьащ абы. Япэрауэ, япэ дыдэ Ащнокъуэ Фозэ къищтэри икӏи и диссертацэри, и тхылъри абы теухуауэ абы щӏэныгъэ къэхутэныгъэ куэд иригъэкӏуэкӏа абы теухуауэ. Абы теухуауэ-щэ дэ ди Къэбэрдейм нэхъ адыгэ лъэпкъым хуэлэжьауэ ди щӏэныгъэлӏыфӏ Нало Заури абы тетхыхьащ. Мис абы, абыхэм жаӏэт псалъэм щхьэкӏэ Адыгэ Фёдоров жыпӏэу-щэ япэ тедзапӏэу зэрыщытари. Лъэпкъым пщӏэ лей зыхуищӏхэм ящыщщ Ӏэдэм ар къызыпэкӏуари абы и гуащӏэрщ. Мы уэрам дызытехьэ Дым Ӏэдэм и цӏэр зэрехьэ Южнэкӏэ еджэу щытащ, минитӏ гъэхэм бахъсэндэсхэм я лъэӏукӏэ Ӏэдэм и цӏэ фӏащыжауэ щытащ. Дымхэ я унагъуэ зыбжани тещ мы уэрамым. Ди гуапэ хъунут мы жылэм къыхэкӏа щӏэныгъэлӏым щхьэ фэеплъ сын хуагъэфэщатэм а Бахъсэн деж. Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистикэм пэублэ хуэхъуауэ щытащ Бахъсэн Дым Ӏэдэм и пашэу къыщызэӏуахауэ щыта тхылъ тедзапӏэр,